you don't have to put down another person's own ka i wee rigolo ada ndị Igbo nine enwere ihe dị ka eze nwaanyị ka ka o si wee metụta ọdịnala igbo ndewonu ndị ọma eji eme ọnụ na mbụ ka anyị hapụ kene eze nwaanyị a ka anyị kpọọ ya dibịa nwaanyị Ah, ife m ji sị ka anyị hapụ kene eze nwaanyị a bụ na aha aji aka- aha agba aka nkịtị achụ ife na-ata alụ ee abịa n'ana igbo mana m ga-ebidogodi ya na ana ụnọ bụ nnewi anyị a maka na ndị be anyị sị na ọ na-abụ a na-adị n'ụnọ malụ mma wee pụwa ezi enwere ife a na-akpọ dibịa nwanyị enwekwaziri ife a na-akpọ nwanyị owu mmiri enwere ife a na-akpọ nwanyị ọgbanje abịa na mpaghara akụkụ anyị bụ Nnewi ife anyị makalịlị bụ dibịa nwaanyị nwaanyị ọgbanje na nwaanyị owu mmiri eze nwaanyị m ga-asị kene gị na ọ ife bịara abịa ọkachasị n'akụkụ anyị a bụ Nnewi ife bịara abịa maka chi na-efo ka ife ọfụ na-eme gịnị ife ọfụ na-abata ọzọ dịka nwanne ya bụ na ndị ejije ndị ejije na-emere anyị ife nkiri onyonyo achọrọ m ịkpọ ee eh, ngalaba ọbụla afa mana onye ọbụla maara ife bụ ejije ndị ejije so wee nye aka wee kwalite ya bụ afa a na-akpọ eze nwanyị o wee nalụzie ụmụazị ọgbara ọfụ ọnụ maka na echeta m n'oge gboo n'oge gboo enwelu ee eh, ifeọma ọgbanje ha na ana ụnọ a bụ nnewi enwelu eh, nwaanyị mgbọ ha ife ha zagasị bụ dibịa nwaanyị nwaanyị owu mmiri nwaanyị ọgbanje otu afa ha si wee dị n'iche n'iche ka ngalaba ọrụ ha si wee mee gịnị wee dị n'iche n'iche ka m kwụsị ebe a ka m ghara ịkpara oge ndị ọzọ ndewo Okay, we'll come back to you. Okay. Let's go to Adandigbo. Adandigbo dị ka enwe ihe ọchị. Yes, Adandigbo. Achọka m Ndị ọrụ ndị nwaanyị biko nụ um, ife m ji sị ka m nyere nwanne anyị nwanyị nwoke aka eh, evangelist ọkwa ị ma na anyị nọ ọnọdụ ụmụnne ehe ka ọ ghara ịdị ka ya sị na e nwere onye ụgbọ na-achị ịghalụ enwere ife nwanne anyị nwoke kwuru i- na ee, ekwensu am- echetezi m ka o si kwuo okwu ahụ Ah, na mbụ tupu m bido kwuwe okwu o nwelu ayịyọ m chọrọ ịyọ ụmụnne anyị bụ ndị na-eje ụka maka na anyị ncha bụ ụmụnne nọ na ụka na omenana bịazi chọọ itinye ọgba aghara biko ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ụmụnne anyị bụ ndị ụka ọkachasị ndị na-agbasa ozi ọma site n'ụka ka anyị benata aka ka anyị ka anyị malụ ka anyị si eput out knowledge outside there maka na e- eche m na ọ nya na-ebute ọgba aghara o nwere ife na-esere ụka na omenala na ọka maka ezi- ndị na-akọwa ya si eme gịnị si akọwa and ka ị ma na our congregation na-enedela anyị anya they see us as a different uh, species of human being that anything I put out there they grab it and assimilate it Sure. so ka anyị malụ ka anyị si ozi ọma a na-ekwu okwu ebubata mụ nwa che na afịa ọma dị mma na-ele onwe ya you don't have to put down another person's own ka ị wee rigolo anyway ka m nachighataba azụ o nwee ife i kwu gbasalụ ekwensu ị fụrụ ife ahụ i kwuru na ndị okenye anyị kwesịrị ịkụziri ụmụaka arụrụ ọrụ ha ọfụma maka ifi gịnị fa tinyecha isi n'ụka kedu ife bụ ekwensu ekwensu abụrụkwanụ dibịa abụrụkwana onye ekwensu ọzọ. abụrụ omenala ekwensu abụrụ onye kpara nzu n'anya ekwensu abụrụ onye jeru n'okwu mmụọ no maka na etu okwu mmụọ dị ka m were nke dị na ana be anyị wee maa atụ etu ogwugwu dị ka ogwugwu ndị ọcha dị nke a kpọ Virgin Mary ka a hapụzi ịdị akọtọ nke onye ọzọ ka anyị wee rigodo kedu ife bụ ekwensu ekwensu bụ mmụọ ndị Igbo ji eje ọgụ n'oge gboo gboo gboo ekwensu abụrụ ajọ mmụọ ọ bụrụ ajọ mmụọ mana ndị ụkọchukwu anyị ndị pastors prophet ha bịazie fa na-akụzi ozi ọma ahụ na-agwa ndị mmadụ na ekwensu bụ dibịa ọ nya na-ese okwu taa ekwensu abụrụ dibịa ife bụ ekwensu bụ mmụọ ndị Igbo ji mee gịnị ji wee jee ọgụ n'oge gara aga nya bụ ekwensu ka ndị mmadụ mara ya n'ụbọchị taa N- a bịa n'ife ị sị na ndị na ndị omenala na-ekpere alụsị ife onye balụ nkịta ya ka ọ na-aza etu a kedu ife bụ alụsị e nwe ndị na-akpọ ya alụ kwụsị e nwe ndị na-akpọ ya alụsị alụsị most of igbo words anyị na-eyuzu taa bụ abbreviation example a bịa sị gị chiedu kedu ife bụ chiedu chinedu so ha alụsị akaba gị n'ahụ ka ị kpagodo a na ọ bụrụ na ọnụ oyibo a sị megodo research mana ife bụ alụsị nke ị sị na ndị nna nna anyị na ha na-eme ya in a wrong way before e wetela anyị ụka asị ndị be anyị amalụgo ife bụ chi tupu ụka abịa kedu ife m ji wee kwuo etu a e nwere chiedu ọ bụrụ ndị ndị ndị ndị bịara abịa bịa kụziri anyị ife bụ chi anyị nwere chi anyị now ka m nye gị example baịbụl anyị na-agụ i butekwuli baịbụl esoro m gị gụọ baịbụl anyị na baịbụl anyị na-agụ melu ka anyị mata na e nyego mba niile dị iche iche chi nke ha na-efe dịka be ha si wee dị o mele eme mana ndị ụka be anyị bịara fụzia na nke anyị bụ ekwensu ọdịnala igbo bụ ka chi si wee nye anyị ka anyị na-ekpelu chi dịka be anyị si wee dị etu a ka ọ dị na i je na mba afrịka ndị ọzọ etu a ka ọ si dịkwa na nke ndị ọcha ya sị m na ndị ọcha mara ife bụ omenala ọ bụrụkwudo ndị ọcha niile believe n'ụka because ebe I'm a traveler I'm a researcher ọ bụrọ ndị ọcha niile ma ị na-achọ ịkọwaziri m ka ezi ndị ọcha nke wetara anyị ụka ebe ọ bụkwa na na-enwekwa most of them na-amarọ ife bụ ụka anwa adị m asị na nke onye na-eme adịrọ mma ụka dị mma omenala dị mma mana ka anyị na-etrim down ka anyị si apass knowledge information outside there because na ụmụ onye na-afụ gị as Ee, ee, em, ada ndị Igbo na taba biko nwe ajụ mma ajụ